Ezigbo nwene m nwa Osolobue ọ wọ ma nwene m okenye nwene m okpoho ọ wọ ma aba ọ wọ ma nne. Anị ke ere ihe oke tan ime izuka ime ifọn la anwa na eriri agba ni nke donu don ke Osolobue wake. Na-enye ekele na ịkpamị a na-ebuchi efe elu maka ihe ọ la arụ na-enye ezinụlọ anyị. Emenele ya Osolobue nkwụazụ ọgwọ imerime. Nke Ekwensu le ndị tue enwele mmeri ebe nre. Kama Osolobue

maka onye kpọkwa azawa ya sị na ọ kpọka tani okwu Osolobue sị m gwa ya one Osolobue sị na ndị nke m lama ndị nke m lama ndị nke m lama ịrọ ya asị elebe ka anyị lakọ ebe anyị ka lebe anya ihe ọgụgụ

edu ndị Izrel oge ọ ga-ere ala ebe wakpo ala Ijipt. Kosa ya mee osi ajedi kụrụ ezi nri aka Ijipt wakpo Fero ya sịa kụkasịa ne ndị nke m ne wɛ lama ko yɛ kaa lane ne wɛ de feemɛ wo o solo gbɛ ya ho wa o solo gbɛ yɛ se ne de nke n lama ne wɛ de fem o ta yɛ kaa Jose ŋwɛ e bee la kɔ e la kɔ ale ho solo gbɛ ko e nkwa

kama emeni ndụ agwụ na keme ike agwụ we nweni ike ka agwa Ekwensu le ndị tue ndị rie ihe ukpokpo ndị rie sị nị ya bakọ ihe ya lụkọ mgba ya lụkọ di ya lụkọ nwunye ya mụkọ ụmụ ya enwekọ ụkwụ etọ ya enwekọ ụkwụ enọ ya ejekọ obodo oyibo Osolobue sị ya obi egwe ka ike eje ya uri obodo oyibo onye enwe ka ewe ga-ebịa ọlọ

Gbehutọ okwute na ọmụma n'ohori achịcha n'iri ahụkwa ekwensu ka o ruo na onwekwa uche Jesu Kristi nọ sị a n'ele achịcha nsọ ka ihian ga-ebi ma ga-ebi ndụ kama okwu hụ gha Osolobue ọnụ pụha ya nwa na ekwensu ndụ agwụ na ebe ahụ o jee mezikwọ

ime ihe nsọ n'ọ ke zi ndị mmụọ ozi wee chede n'owekọkwa gba okwute ya ọmụma ekwensu ezuzu ezuzu o ro na ọ mara ihe kọdọ nwa Jesu Kristi

Makeni ọka ele hụ e ge ntị na ị ga ege ntị ị ga apụ ọka nwere ha igọ. Ọ mara egwọ ni emeni we bịa di wele m emeni we bịa nwunye wele m we asa we ka ge ntị we sika eke azụ. Ekwensu ezuzu ezuzu. Ekwensu enwekwa oyiyi o ye ihian ofe ọ nemara ekwọ. O ye ya eka, o ye ya ọla eka ọ chọ ka eka ya o. we bepụ ya eka ke egi izi ọla eka o ye ihe ntị o bepụ ntị ntị kwesịrị wee wege ihe ntị o ye ya okpu o bepụgwọ isi isi kwe kwe efa kwa n'okpu o ye ya akpụkpọ o bepụgwọ ya ụkwụ ke egi ya akpụkpọ

Ọ sị bịa na ewu nụ, bịa na ilolo nụ, bịa na efi nụ nama nụ, ewu ọhụ weli, wa atụ eja nụ, ihe we gi atụ eja rịa. Ọ marịgwọ ụzọ kwọ n'ezie na we ejeme, ihe we gi atụ eja rịa nụ eke ke azụ. Ihe ni we gi atụ eja kụ ihe wọ kọwa eme ndụ e. Ọ rịa kọwa kọlọba, ọ rịa kọwa agham ihu,

na ebume na enwe ihe ndị nle ya sị ka efe Osolobue ọhụma kama Osolobue anapụgwọ ekwensu le ndị otu a ike mmeri nke anyị n'efa Jesu Kristi ya mara na mmeri rị ni ụmụ Israel eje wee je ya wee na o je ala Osolobue kwe we nkwa Osolobue nọ lụ ni wa agha ime ihe ọsọ dọsị ya ahụ ehụ mgbe na ime ihe aka

eche n'okwukwe nsị ndị ijipt niile ahụ kike ya hụkọzị we eje n'eje ele ndị ndị ijipt ndị ijipt ndị iwe ndị rị achọ ni i ya bakọ ihe ya ghakọ ihu i ya awụkọ ihe osolobue sị ya ka awụ ya wụ ndị ijipt ya wụ fero le ndị otu e osolobue anapụ we ike n'efa jesu kristi eji osolobue nọ lụ n'ụlọ ọnụ sị ọnụ ka enwe ndidi kpọdọ n'udo nụ Mme wụ Osolobue ka alụ nụ ọgụ, unu ka enwe mmeri. Eje wee je Osolobue nọ lụ ni we ọgụ. Ndị iwe we rị achụ ni we ime ohimi kwe daba. Ụmụ Osolobue agha we na ọgha akpakarị maka. Erịra akọkarị ndị rị achọ na ekpokpo ni ụlọ ebije da alụ di. E ụlọ ọrụ ebi na akụka ebije obodo ebo sị wee na ya alụakọ na ya aghakọ ihu na o nwere ihe eka ka akụrụ o nwere ihe ike abaimụwa ya pụ agụle oketa ahụ olilele ọrụ ya hụ na isi beni wee wee kwesị omewe nkwa ihe nwata okpogho o rugo mmadụ ise kwegwe nkwa nụ ka alụ e hụ na ịbịa ọnụ akwa dị ime o ru mgbe ọlụsịnị hụ na abịa o mepụ ihe n'ụka mgbe ise ha n'ike nke Osolobue eji ike hụ eri aka gbu e n'efa Jesu Kristi mmeri nke nwene mmeri nke nwene nwene m oke nwene m okpoho ime izu ka i ka eru ebe ahụ Osolobue kwe i nkwa ka Osolobue dusi ụmụ Izrel wee lama ema alị afụfụ, alị egbụ, alị aghalihu, alị ukpokpo, nsogbu. Ya eme ihe ị chọọ n'ime, ya eri ihe ị chọọ n'iri, ya eyi ekwa ị chọọ n'iyi, ya ekwu ihe ị chọọ na ị kwesịrị ikwu ni, ya eje ebe ị kwesịrị ije ni makeni e weri egbụ ghanị ike nke Osolobue mmeri nke. Eriri akọkarị n'ime izuka nị, ị ka nụ ezigbo ozi. ihe ịghọghọ ihe anwụrị ka eru ehụ n'ezinụlọ n'efa Jesu Kristi nwene eme ike ka ị dọn okwu Osolobue na ọ nọ gọzi iru ya isi eje na onye ọzọ nọ gọzizi ya nwene onye oso eri ọsụka ndị oyi eme ike deruzi mgbe izuka ala nị eru ya nọdị ọhụma efa m wụ ụkọchukwu Joel Okoh